Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu ife anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa nwe bụ maka ịghọta understanding ife gbasara entitlement mentality understanding entitlement mentality ya ịghọta ife bụ entitlement mentality ndị oyibo sị na a deep dive into the causes effects and solutions ya na anyị na-ene anya maka entitled mentality nwe kedu ife ọ bụ and kedu ka o si ebute nsogbu kedu ife anyị eme maka ya maka ife o ji dị mkpa na anyị kalị maka entitlement mentality bụ na ife na be anyị na ala Igbo ọ na-ebute ezigbo nsogbu ọ ka mma na anyị ghọtalị ya wọtamie ya wọtamie o malị ife kpatalụ o ji wee bụ na ife a ya-eneba anya maka na onye arụ na-anwụ bụ onye na-aya nụ. Em, ị chọpụta ife na-aya gị ị fụrọzịa na ọya gị nwere ike

ihe alụrọzi ọlụ ihe atarazi ahụhụ ndị ọbụla nọzịa n'akụkụ ị feelụ ya na ndị ọbụla n'akụkụ na-atagbu onwe ha n'ahụhụ na uncle gị ya-enye gị special attention ma o nwerọ ife i mere na onye nwe bụ your aunt ị feelụ ya because na ọ bụ your aunt na ndị nọzi n'akụkụ na na company ya na-alụ ọlụ na o nwerọ ife fa kwesịrị inwe karịa ngịnwa maka gịnị na onye ahụ bụ your aunt entitlement mentality even nna mmadụ even nna mmadụ because na ọ bụ nna gị o nwezie ụmụ bọyị ya ị feelụ ya na ihe ụfọdụ ị kwesịrị inweta na ụmụ bọyị na-enweta ya ma gị nwa enwerọ ihe ị na-eme you have no contribution o nwerọ ebe i si enye aka chaa chaa entitlement mentality ee na onye nwe bụ nwanne gị onye bụ onye obodo unu maọbụ onye bụ onye village gị o wee wepụta ohere ya niile wepụta onyinye ya niile wepụta ihe o ji wee bili wee na-agba mbọ etu o kwesịrị ịgba mbọ wee na-agba mbọ etu nwoke si agba mbọ ọ bụkwala nwaanyị etu nwaanyị si agba mbọ ị pụtazịa ị tọgbọlụ maka na ọ nwanne gị onye obodo unu onye nwe bụ onye obodo unu ma ọ bụ na onye nwe bụ onye ị maara ife ị kwesịrị ime na o nwerọzi nke ị kwesịrị imenụ because na ị tọgbọlụ ka e butere gị ya n'elu table because you feel entitled due to na ọ bụ nwanne gị ọ due to na ọ bụ onye obodo unu ọ due to na ọ bụ onye ị maara na ife nwe na ọ kwesịrị imere gị ya ma o nwerọ ife i mere ọ nya ka a na-akpọ entitlement mentality ọ jọgburu onwe ya ọ na-ebute ilo ọ na-ebute oke asịrị ọ na-ebute ịkụ nsị ọ na-ebute ịva ajụ ọ na-ebute na udo adịrọ entitlement mentality ya ka o ji dị mma na ọ bụrụ na anyị ghọta na o nwerọ nke na-ada n'elu na onye ọbụla ya alụ ive o kwesịrị ịlụ wee nwee ike inweta ive o kwesịrị inwe kedu mkpa ọ dị dịka anyị si kwuo ya n'oyibo a sị na discuss why it is relevant topic in today's society ọ bụkwala self entitlement mentality na in fact e kwesịrị onye onye pụta ụtụtụ a na-akụziri ya maka entitlement mentality maka na ive ọ na-emebi na-erika nsogbu dị n'ezinụlọ karịrị akarị n'anị Igbo anyị onye bụ your senior brother because na ọ bụ your senior brother you are now entitled over certain im- ife ụfọdụ onye mụrụzi mmụarụ ya onye take ozi care of mmụarụ ya ezinụlọ onye take ozi care of it ee nwunye onye take ozi maka due to na ọ bụ your senior brother or na ọ bụ nwanne gị ọ tọrọ gị ma ọ na ọ ngị tọrọ ya therefore ị dị entitled nsogbu ju n'anị Igbo maka this kind of concept ezigbo nsogbu ju n'anị Igbo maka again this kind of concept nwanne gị nwere ọfịs o nwerekwa ike ị ya-alụrụ ya n'ọfịs avụ mana ị bịa n'ọfịs ị fụ ndị ọzọ nọsị na-agba mbọ na-enyere ya aka ma ọ bụrụ ndị ọ rụrụ n'ọrụ ma ọ bụ ọ bụrụ ndị onye ọ na-akwụ ụgwọ ọrụ ị fụ ka ha si agba mbọ ka a wee nyere ụwa bụ aka ngị nwa atọgbọlụ maka na nke unu nke a bụ nke anyị you are entitled entitlement mentality is very very dangerous ọ nya ka o ji dị mma ka anyị malụ ife ụfọdụ na-eso na-emebi ive na be anyị ka anyị malụ ife ụfọdụ bụ na nsogbu dị etu o si wee dị tata one of, it- uh, one of them bụ gịnị entitlement mentality Key characteristics of entitlement mentality. Number one, expectations without effort. O nwerọ mbọ ị na-agba mana ị na-eme ị na-eche ka a na-emeli gị nke meli gị ọnwa meli gị ibie ma o nwerọkwa ive i tile aka ọ bụrụ na ị tetela ụla jebe n'ọfịs nna gị ma ọ jebe n'ọfịs uncle gị ma ọ jebe n'ọfịs ebe ọ na-alụ ọlụ aunty gị ma ọ bụ ndị family member taa mere ya ive ị tọgbọrọ bụ gịnị na-emesi ebe n'ọya nwanne ọ nọ dịka ụdị nwaanyị na-egwu ede na n'ugwu eze mpụta ụtụtụ nteta ụla ebe 6am wee nọlide n'ọfịs m nọlide ya nke m nọ kịta nwa gịnị na-akụ kịta nnọọ 9pm ndị bụ ụmụnne m kwesịrị ịnọ mgbe ọbụla ka enye aka mara ebe esinye aka na agwa kpa ọ ya mere ya ọ dị entitled ọ dị entitled na iwu bụ na m ma enye aka maka na m bụ onye nteje nje ma bụrụ onye nteje ọ jọgburu onwe ya expectations without effort

ịma na nsogbu karịrị akarị n'ụwa onye pụtazịa nsogbu juru ya arụ ọ ya abụrịla onye ọ ya asị na nya bụ nsogbu ya ọ ya abụrịla onye ọ ya asị na nya mere ya ọ bụ nna emere ọ bụrụ nna mere nna eme nwanne eme nwanne eme ee onye onye ibe eme onye ibe eme onye ikwu eme onye ọbụla mgbe ọbụla o nwere nke ọ kwesịrị ime ọ ya enwerịla onye ọ bụ ya kpatalụ o jiri eme ihe ọ kwesịrị ime

onye isi ndị polisi ehe ọrụ ya bụ ichekwebe gị iwesozi gị na-eme ịvụrụchedị webụrụ ndị be anyị so entitlement mentality is ex- extraordinary very dangerous ọ dị mma ka anyị bụ ndị Igbo malị na o so n'ihe na-ebute nsogbu n'ezinụlọ o so n'ihe na-ebute nsogbu n'ebe ọbụla anyị nọ entitlement mentality ọ jọgburu onwe ya o nwere ihe ya alụ o nwere nke ya eme o nwegodo nke ị lụ nwegodu nke i mere ị ka ka na-ebere na-achọ ka emere gị nke karịrị gị maka gịnị na ọ nwanne gị ọ nwanne gị ma ọ bụ ọga gị ma ọ bụ boss gị ma ọ bụ nke ọbụla ị kpọrọ ya tetakwa n'ụla ndị Igbo maka na ife nwa emebisiela anyị family causes of entitlement mentality kedu ife na-ebute ya cultural factors influence of societal focus on instant gratification you see o nwere ndị ọ dị na for example anyị nwa bụ ndị Igbo dị ka anyị si wee kaba anyị si wee dị o so na disease anyị na-enwe nọ etu family anyị si wee dị etu culture anyị si wee dị maka na anyị bụ ndị community anyị bụ ndị na-emekọsị ife ọnụ anyị bụ ndị na-abụrọ na-ebelieverọ na ife ofu onye individuality ọ nya ka ndị kwuru okwu si wee sị na i am because we are anyị bụ community people so mostly cultural factors na-ebute ya maka na ọ- ọ- ọdịnala maka na omena- omenala na diọkpara ya eme ihe dị etu a diọkpara ya enyere ụmụnna aka elute m mgbe ahụ mgbe gburugburu na nwanne ya nwere ike bụ diọkpala sị na ọ ya agụrọ akwụkwọ ka ụmụnne ndị ọtọ wee gụwa e nweziri ike diọkpala ụmụnne ndị ọtọ gụsịzịa ọ nụọ nwaanyị ya agụkwuni asụbazialị diọkpala oke oyibo ma ọ bụ ụmụnne diọkpala anị aya enyerọzili ya aka ọ ya ejere zụlụ ya zụọ ụmụ nwanne diọkpala azụ mana diọkpala na nne na nna jee lụwa ọrụ ugbo si gịnị ka a wee lụta ego ka ndị ọtọ si wee gụa Ọ ife etu ndị Igbo si eme ya mgbe ahụ ya bụ ife wee bute oke ilo n'ala Igbo maka na ndị niile diọkpala jesiri agụ taa ahụhụ niile ka ba wee gụọ nya bụ akwụkwọ gụsịziri nya bụ akwụkwọ eluterozi diọkpala ife ọbụla ọ nụta nwaanyị n'ozie nwaanyị nwunye ya na-ebupụzi ya iru n'ebe ụmụ diọkpala abụ nọ ụmụ diọkpala abụ agụrọzi akwụkwọ diọkpala agụkwuro akwụkwọ maka gịnị na nwanne ya nwoke na-asị ka ka nwanne ya ndị ọtọ gụwa ị fụgo cultural factor so n'ife na-eme entitlement mentality nke nwa gụrụnị wee ka o feel entitled na ọ nna ya ee na ọka na ọ diọkpala kwesịrị ọ ife ọ kwesịrị ime ka ọ mere diọkpala na onwe na ya a na-efeel entitled na ebe ọ sacrifice akwụkwọ o kwesịrị ịgụ nị wee zụọ nwanne ya na nwanne ya kwesịzịrị ụdị ọ gụsịrị akwụkwọ lụba ọrụ ka o mee gịnị ka o face ezinụlọ nya nwa bụ diọkpala ka ọ na-enyere nya nwa bụ diọkpala aka ị hụwa ya na ife na-ebute entitlement mentality bụ ka ndị culture ndị ụwa mgbe gboo aba ahụ maka ọ na-atọ ụtọ mana unfortunately ọ bụzọ ebe anyị nọ na ya tata o wee na-ayasasị ezinụlọ parenting style overprotective or indulgent parenting where children are not taught to deal with failure or even rewards yes entitlement mma m ya emeli m ya mpa m ya emeli m ya maka na ba na-emebe ya kemgbe e si wee si na nwata na-eme a zụtọ a zụtọlide nwatakịrị ọ marọzi nke ọ ya emela onwe ya ọ na-eche ma aunty m ya eme daddy mụ ya eme mummy mụ ya eme uncle ya eme aunty ya eme ọ ya enwelila onye ya emeli ya due to ka e si wee zụ ya o so n'ihe anyị na-aya tata parenting style maka ọ je-adị mma na ọ- na anyị akwụsị ya maka na ụwa na-etizi so many things na-adịbụrụ na our system

lack of consequences or constant rewards may promote entitlement ife onye a na-emelili ga-emeli mgbe nke mbọsị ọ na-emerozini ọ bụziala na na o mewa ajọ ife maka gịnị na o mere gị ma ọ bụ nwanne gị na-enye gị ego mgbe ọbụla mbọsị ọ na-enyerodi gị ego o- okwu ma ọ bụ nwanne gị na-egotere gị akwa mbọsị ọ na-egotero gị akwa okwu ive ka anyị kwesịrị ineba anya maka na ọ na-eme ọ na-ebute oke nsogbu na be anyị i wee nezie anya we have examples of entitlement mentality example eri- erika kedu ebe anyị ebido ị bịa n'ebe a na-alụ ọrụ employees expecting promotion without meeting performance criteria due to na onye a bụ onye ozizi onye izizi e bu ụzọ wee wee n'ọrụ therefore ofe iluzie na promotion bịara na na ọ nya nwa mana o nwere- o meritiri ya o nwere experience m nwere mgbe avụ na jisi ya university o nwere ovu onye nwe bụ ndị m bu ụzọ wee wee kpọbatasị na eh, na university ebe o nwere mgbe a ya-asị ka e weta foto e wee sị m weta foto ndị afrịka onye a ya-eji wee mee brochure mana o nwere onye nwere ife a chọrọ na-adị na-eyi akwa akwụkwọ mgbe ọbụla nwekwa that particular kind of um, uh, youthful uh, appearance a chọrọ wee shortlist ya bụ onye avụ onye nke bu ụzọ wee bata na skuul wee sị na m emewa alụ wee sị na m emewe alụ na ọ nya nwa bu ụzọ bata skuul na ọ nya bụ onye kwesịrị iweta ive a criteria ọ ma- ọ chọdị ịma criteria e needi na ive a chọ bụ na o bu ụzọ he's entitled o nwere spirit of entitlement because etu o bu ụzọ na ọ nya ọ dị entitled without looking at the criteria ọ na-emebi ive ebe a na-alụ ọrụ due to na e bu ụzọ were gị ọ na ị bụ nwata akwụkwọ due to na gị bụ onye ụzọ m admit i wee nọziala therefore o nwezi ive niile ya-adata na ọ ga through you ma ọ bụ ụdị enwe ọ bụ mụnwa dị na-avụ maka ndị afrịka nke taa na-enwe a ọ bụ iwu bụ na onye afrịka ọbụla bịara na skuulu nwe na m ma ama ọ bụrụ iwu e nwere ike oge ụfọdụ o nwee ka onye ọzọ si wee ka onye a si wee bata m kelee Chukwu maka na ịbịa n'ọfisi m na ọ dị ka itinye m ọrụ ime m ka m lụkarịa nke m na-alụ so na ọ na-adị mma n'ebe anyị na-alụkwu ọrụ entitlement mentality ọ na-emebi ive ọ na-ebute ekworo ọ na-ebute ilo ọ na-ebute oke esemokwu mana e nebe ya anya akwụsị personal relationships Individuals demanding respect or favors without offering anything in return. Because you are my, my wife, therefore, because you are my husband, maka na ị bụ di m, ị bụzialị di m, maka na ị bụ nwunye m, ị bụzialị nwunye m. Nya ive niile gbasara onye avụ, ị na-enyo. Ọ bụzialị maka na ị dị entitled. Ọ debe foonu, i jebe na foonu ka ị mara ive dị na foonu ya. personal relationship ma ọ bụ your girlfriend or your boyfriend ihe ọbụla o meghe i buru onwe gị niile tinye na ya because ị feel na ị dị entitled ịma ife na-eme ọ na-ebute ọgbaghara na society social media people seeking validation likes followers without offering value ya nke a bụzi nke a na-agwa ndị otu anyị ị sị ndị mmadụ likeịa gị ị sị ndị mmadụ follow gị mana o nwere ife ị nyere onye ahụ ilozozie na ọ na-ego data maọbụ isi mma anya watch ya na ị watch your YouTube ka ọ jezie watchịbazia your YouTube ụtụtụ ehihie azụ ọ na-awatch YouTube ị jụrọzi ebe o si enweta ego o ji awatch YouTube maka na ị just chọ ka ọ watch YouTube because na ọ your student or because na ọ nwanne gị ịhụwa nke na ọ dị ka ọ mụ ka a na-agwazi n'ọnwa entitlement mentality so negative effects of entitlement negative effect ya erika

because na ịnwetarọzi ife ị na-achọ n'ebe your niece nọ ịnwetarọzi ife ị na-achọ n'ebe your cousin nọ ịnwetarọzi ife ị na-achọ n'ebe your nephew nọ ịnwetarọzi ife ị na-achọ n'ebe ahụ your uncle nọ ịnwetarọzi ife ị na-achọ n'ebe aunt gị nọ kedu ife pụtazi increased dissatisfaction ọgbaghara juzi everywhere ilo adị a na-eli na nna ọ na-ese a na-eli na nna ọ na-ese entitlement mentality ndị be anyị ọ jọgburu onwe ya ife o ji jọgbuo onwe ya bụ na ọ na-ebute ilo na society ọbụla ọ na-ebute oke esemokwu ọ na-ebute mụ na gị kwụ mụ na gị akwụrọ maka na ịnwetarọzi ife ị na-achọ n'ebe onye ahụ nọ iweziela ya kụba asịrị maka na ịnwetarọzi ife ị na-achọ n'ebe onye ahụ nọ iweziela ya kọt- kọba akụkọ maka na ịnwetarọzi ife ị na-achọ n'ebe onye ahụ nọ ị gwazịa ndị mmadụ ewe na onye enwerọkwanụ nke ọ na-eme ọ bụrụ onye na-aga n'iru ị chọọ ka iwere asịrị situo onye ma ọ bụ ka iwere nkọtọ kọtuo onye ma ọ bụ i jeje bunyite ajọ ife ọ na-eme ma nke ahụ ị feel na ọ na-emetarọ ọfụma ka ịgwa ndị ụwa neenụ ya o

o nwere ụdị ụzọ ị ya-eji wee acom- overcome entitlement mentality na-abụrụ self awareness acknowledging the behavior is the first step toward change just mala onwe gị mala onye ị bụ mala your weakness mala your strength mala ebe chi gị si wee rụ gị ọkụ mala ebe ị na-emeta ọfụma so that ebe niile ị na-emeta ọfụma ị na-emeli ya na-aga ebe ị na-adị emetarọ ọfụma ịdị dispo mara na ebe enu bụ your weakness wee nwee ike isi ebe ahụ wee binie wee mara ka ị ya-esi contribute na-enye aka maọbụ mmadụ maọbụ mmụọ mgbalị etu ị ya-esi wee nye aka onye ahụ n'ụwa na- na-adị mma self aware mara onwe gị ihe na-adị mma n'ụwa a n'ụwa ji aga n'iru bụ mmadụ ịma weaknesses ya mmadụ ịma strength ya If you know your weakness and know your strength, I bet you you move further. So self awareness ọ magburu onwe ya. Igbo ndị mụ na-ege ntị, gekwenụ ntị ife ọzọ entitlement mentality etu e si wee gbanarị ya. Teach responsibility, encourage taking responsibility for one's actions and outcomes. Mgbe ị mere mistake, ebunye mmadụ. Mgbe ị ma na ife anụwa na ị na-emeterọ ya na nke bụ nke ị na-emerọ, ejene ka ị kọbaba onwe gị nke a bụ ya weakness na ife anụwa bụ nke ị na-ana emeterọ kwelu na nke ahụ bụ nke gị na chi gị na ebe chi gị si were gị ọgụ ma ọ bụrụ ndị be anyị o nwerọ onye dị asọ nke nke na-ajọgbu onwe ya bụ ịpushuru onye ọzọ responsibility nke na-ajọgbu onwe bụ idebe ka ya sị na o nwerọ dị ka gị teach responsibility learn how to be responsible we are being told to be responsible ife a na-agwa anyị bụ ka anyị malụ ife eji adị responsible nke ị na-emeterọ kwe na i meterọ nke i metere kwe na i metere maka na ọ bụrụ na i meterọ wee na-asị na i metere ọ because na i nwe entitlement mentality mana ọ bụrụ na i meterọ kwe na i meterọ ị ma na ị workụwago towards ịbụ onye ka mma maka na ịbụ onye ka mma ka anyị ncha nọọrọ ịbụ onye ka mma ka anyị ncha bịara ụwa a na-afight na-edevelopụ in order to become a better person mana problem anyị na-enwe bụ na anyị na-edebe arụ na sọsọ anyị dị asọ onye nke ọzọ na adịrọ asọ ị mazi ebe ahụ ị maalụ n'ịdị weak n'ịdị hot tempered and n'ịkụwa asịrị n'imebiwo relationship nke gị na mmadụ i jerọ sị ya sorry ị tọgbọlụ ka ndị ka ndị ihe ọ na-emebi ihe promote grat- eh, gratitude ọ bụrụ na ị chọrọ ka ka ị kwụsị na ọya entitlement mentality nwe na isoro ahịa kedu ife ọzọ ị ya-eme shift focus from what is owned to what is already received nke onye gift mmadụ bụ gift mmadụ ife onye ahụ kenye enye nabata ya na nke ahụ ewena na o nyerọ gị wee feelzie na ọ bụrọ ya promotue mmadụ promotue nne gị promotue nna gị promotue ezinụlọ gị promotue nwanne gị promotue enyi gị bunye ebe enu echezina ka ọ sọsọ ị nwelụ o wee bụrụ ya ị bịa na-acalculate ya sọsọ ife ị ga-enute ị ga-enute mba ọ bụrọ ya ọ bụza na ị ga-etere mana ọ bụrọ kpaa ọ bụrọ ya encourage hard work and persistence kabar ka ị bụrụ onye na-adị very hard working na-achọ ive ọ na-eli na-agba mbọ ụwa ya kabar ka ị bụrụ onye na- na-agba mbọ n'ụwa na-ata afụfụ ka ndị ọzọ si ata afụfụ wee nwee ike ime ka ive dị mma maka na laziness na-ebutekwa entitlement mentality onye na-ejerọ ọrụ onye na-achọrọ ịbara onwe ya ulu ọkwa kịta a nụnwa na-enye ya n'ụwa ya ezi ọya ụfọdụ nọ na tiktok ụfọdụ nọ na facebook ụfọdụ nọ na instagram na-achọ ka ụwa va ya-esi dịrị va mma ị tọgbọlụ n'ụnọ ụfọdụ ya ga-awụsịala arụ n'ụnọ o kilibe tv ọ wụsịa arụ o menye ọ tọgbọlụ ka ọ daa n'enu maka na ị ma na jizọs ka ọ bụrụ jizọs na mgbe a baba akwụkwọ nsọ si na-esendịla anyị manna manna from heaven ị pụtazịa mụmụ ọpụ ime eze abụ for example teta n'ụla by 6 am wee jebe n'ọfịs mgbagolo mgbada mgbagolo mgbada mgbagolo mgbada mma nụrụ ihe ndị elu ya daa ị pụtazịa ka m chịkọrọ onye abụ nne wee nyere gị aka na abụrịba dị ka gị mbụ so na promo etu a ya-esi wee overcome entitlement mentality bụ gịnị ịdị very hard working instead of ịtọgbọrọ n'ụnọ dimkpa mmadụ awụsị arụ gbaa perfume ma ga tọgbọrọ susu okay

yeah oge ụfọdụ ya abụ n'ebe akpụrụya na-alụ ọrụ oge ụfọdụ udo adịrọ one of ife butere ya bụ entitlement mentality because na e bu ụzọ nye gị ọrụ ị chọzie na ndị ndị bịara ọgụ ụtọ na atọ n'ịta ahụhụ ihe alụrụ nke ị kwesịrị ịlụ evrochet karịa ụka entitlement mentality ọ jọgburu onwe ya so na ive anyị na-achịkọta na ya taa nunwa bụ maka entitlement mentality ị nidịrị ịnọrọ echekwa onwe gị nyoo n'ime onwe gị wee jụkwana onwe gị ive a na-ekwu maka entitlement mentality ị nwere ya entitlement mentality ajọka ọ dịrọ mma onye ọbụna kwesịrị ka ọ na-agba mbọ o nwee onye gbalị mbọ kene onye avụ o nwee onye nyere gị chaa mee appreciate edebena na nge ka ọ dị na ọ nya ka ọ dịrị imeni ọ dịkwuru ngị nwa imeni entitlement mentality ihe anyị akọ na ya erika maka njedebe na ọnwa maka na ọ karịrị akarị mana unu elezokwana na i nwee ike ka ị na-alaik ive anyị na-eme na-eshea na-akọmentị maka na ọ ya-enye aka ka anyị wee na-aga n'iru wee na-edevelopụ n'ive anyị na-eme maka na nkụzi ka anyị nọ akụ a sụọ na oyibo a kọwaa na igbo entitlement mentality amamọnwa enwe nwere ajụ

tata and ajụjụ m na-agbaganye ebe entitlement mentality si wee relate to our culture so my question now bụ otu anyị bụ ndị Igbo now our entitlement mentality ọ na ọ dịrọ alien to culture anyị maka na anyị bụ ndị na- na-emekọ ive ọnụ anyị bụ ndị na-ebikọ ọnụ entitlement mentality or, or that uh, term ọ na ọ bụrọ ife ndị ọcha ọ ọ- ọ na ọ bụrọ term ndị ọcha ka ọ bụ ọ ọ- ọ- ọ ife anyị ji amala onwe anyị ọ culture anyị ka ọ bụ ọ way of life anyị ka ọ bụ maka na anyị na-enyere onwe anyị aka rinne Ee. anyị bụ ndị na- na-ebikọ ọnụ na-emekọ ife ọnụ as ụmụnne o nwezie tata m asị na because na na m achọrọ ka ụmụnne m dị entitled to my ife nwe na m ma enyere va aka so ọ nya bụ ajụjụ nwa adị m confused ajụjụ gị dị ka eji ọ dị ka sugar a kpụ n'ọnụ ife mere ya bụ na anyị kwesịrị ịma na ndị elili eli bụ ndị elili eli a na-eligo bụ na-eligo ọkwa na ọkwa na steeti anyị kịta ka a na-akpụrụ ndị dibịa a bịa na-create impression a sị ị fụ na dibịa bụzi ajọ ibe unu nwa bụ ndị ụka bụ ndị ezigbo mmadụ whatever impression a na-create kịta mana ibe butere ya bụ ndị elili eli ụnụ anyị nọ na Thailand ụnụ vụ ka ndị Thai ji wee jiri culture va kechie ebe ọbụla i bi nwere alụsị na-eche gị ka ọ na ọ bụrọ ya ebe ọbụla i bi nwere alụsị na-eche gị n'obodo i jee n'airport ị vụgodo alụsị nke ha wepụtara time na-echekwara airplane airplane avụ i ji wee bịa na taxi ya ebu gị wee jee na ebe ị ya abịa e nwere arụsị nọ n'ime taxi ahụ ebe ọbụla ị na-eje nwere arụsị vụgodo na BTS bus everywhere enwere arụsị na-echekwa ndị ọbụla a sị na nkụ dị na mba na-eyere mba nri ndị ọbụla na nke va mana nke anyị bụ ndị elili eli anyị na-eche n'igwe nene anyị nene iru mụ na nene ma nene iru mụ mụ na eluigwe ahụ I wee jide ebe a wee penetrate our system wee tụsaa anyị so na your question is very very important very very vital very very essential mana the problem bụ ebe ahụ ka anyị nọ ya mgbe anyị bụ ndị as a matter of fact all English ka anyị na-akọwa maka na ọ bụla English zi elozokwana na mgbe anyị na-agụ akwụkwọ o nwere ndị ị- ị- ị sụọ Igbo a sị speaking vernacular ọkwa ya na speaking vernacular Chine- chineke gbaghalụkwa m mgbe a na nke m mere emeka maka na mbụ abụ m a- I've always been a class prefect so na eso na ndị na-ede afa na-ede afa ndị na speaking vernacular anị Igbo gbaghalụkwa m so na ibe anyị ekwu maka ya bụ entitlement bụ nke ndị ọcha ọ bụ ibe ndị ọcha ka anyị na-emezi ya kịta mana the problem anyị na-enwe bụ na anyị disconnected with nke anyị therefore ihe anọ ka i were nke pre-colonial pre-colonial Igbo society is different from uh, colonial Igbo society I don't know if you guys are getting what I'm saying pre-colonial Igbo society Igbo philosophy of life Igbo cosmology dị iche na nke tata ife mere anyị before ndị ọcha wee bịakwute anyị dị iche na ife na-eme taa maka na elili anyị elili that is the answer so na ị sị na entitlement mentality is it alien yes it is because anyị na-use English ndị ọcha wee na-akọwa constitution anyị na-use na Nigeria ọ bụ nke ndị ọcha ife niile our jurisprudence nke ndị ọcha so na-eligo bụ na-eligo kedụ ma ibe a na-arịọ ọ bụzi ya bụ ibe ndị anyị ji akọwasị ibe niile

as onye nwe ụlọ ama m ọ na-adaba ntị ya dịkwa and etu a ka ọ bụ etu culture be anyị si wee dị mana the point bụ checkizie ka even ibe butere ilo na ala igbo niile bụ this entitlement mentality nke pre-colonial before ndị ọcha abịa na mgbe ndị ọcha bịara eji wee mere the customary court or whatever maazị m ebe ka supreme court sị na nwoke na nwaanyị a na-eketezi ibe nna so na elili anyị bụ onye na elili anyị so mana ibe a na-ekwu na tata bụ mana ibe ebe nwekọkwala ọnụ bụ even in our Igbo cosmology even in our Igbo spirituality even in our Igbo culture entitlement mentality does not support someone to be lazy. Because even as we have some element of entitlement mentality in a positive way, because not just pre- creation, procreation, onye nke nwe nyesielu nwata n'ọlụ m- eh, nna ya nwụọ o take over ọ dị entitled Nwego, the concept ahụ nwere ike ọ ya enwe another name anyị ya enye ya Maybe just as you said, entitlement mentality might be different from the concept of onye Igbo and from the concept of the Western person. Mana nke anyị na-ekwugodo kịta nke Western person enwere ike juxtapose ya with nke ndị Igbo mana ka o sina dị etu ọbụla i si wee kọwa ya entitlement mentality does not support laziness maka na ibe bụ nke nna m i jezie je di ya di ya i lozozie na nna gị jere agụ je kọọ ugbo je lụọ ọrụ wee taa ahụhụ niile ahụ wee nwee ibe ahụ o nwe ị kwesịrị inwe ni nke gị nị so ị nee anya ị hụ na ive com- eh, eh, characteristics of entitled men- mentality might be different irrespective of whether it's a western point of view or african point of view why because na o nwerọ mgbe ka entitlement mentality na support laziness o nwerọ mgbe ọ na-asupport envy o nwerọ mgbe ọ na-asupport jealousy o nwerọ mgbe ọ na-asupport ịkụla asịrị na-agagharị ụmụ vices niile ive niile na o nwerọ mgbe ọ na-asupport ya kata mana nke ọ na-achịtarazi em, ya ka o ji ekwu ya na-ekwusi ya ike na ife eji eme ya bụ na ọ bụrụ na ị dị entitled ịtọgbọzialị ihe mere ive ị kwesịrị ime ma ọ bụ nke ndị ọcha o ma ọ bụ nke ndị Igbo amụma nwere anyị eze ama m ma m zatara ive amụma azabịa taa na-erizi na-erike ebelieve na ndị ndị ka ndị kakwa m malị nwee ike zara ezata so kedu ka ị si ji azatara m ya Mm, yeah, ka ọ nwere i nwe ike add your own contribution m ma-asị m ma-asị na ị zata ya because at the roots of ife niile bụ uh, laziness as long as far as na na na culture anyị adị epromote laziness culture anyị na-epromote ịgba mbọ ehe so m ma-asị yes na na na your answer dị very uh, na ị zata ya ma- because emechaa ebukọtacha ive niile ọnụ ife ife ife the root this thing bụ laziness as in everybody should be working mee ive ị na-eme e- ejinela onye ọzọ anya Mm. ehe ịgba mbọ our culture na-epromote ịgba mbọ rinne nke a bụ ka mama ma adị m sure of that one na Igbo culture na-epromote ịgba mbọ you get so m ma-asị na ị zata question. Okay.

ka m were example maalụ gị atụ nọ nna m ochie dị ebe a Hmm? Thailand bụ mbọ ka a na-agba ebe a Eh? abịago m Thailand so ma arapụzi ive m kwesịrị ime asị asị mmadụ mbọ ịgbaga mbọ n'obodo a na nevi ya anya ụtụtụ o jebe ọlụ ọ bịa n'ọfịs ya ghọta m tọgbọlụ ndị ebe a na condo m m tọgbọlụ ọ bịa ụtụtụ agụụ na-agụ m lie ive evive bịa ọ na-agụ gị lie ive nye ọwọzibe m na-emenwuni mana ọ ya dutere m obodo m rapụzi ya nyovezie ive ọ na-eme ọ bụ na ụdị avụ nne ị ma na ụmụ ike kedu ife eji asịzi kedu ife iji asịzi next of kin next of kin m makwali ife ọ bụrụ ụdị avụ akụ ya agụnị

nwee our nne na nna nwee brothers and sisters even ndị anyị na-akpọ brother ma aunty ga-enyere anyị aka in as much as na anyị nwecha ha we shouldn't just relax mewe expect maybe na na anytime anyị kpọrọ ha na ha ga-ehelp anyị ghọta so ihe m- ihe m na-asuggest or ihe m na-econtribute here let all of us stand and uh, do, let, let all of us stand and uh, focus on what will help us you know let's be hard work let's be hard working i mean
wonderful onye anyị o kwuru ebe a sị how to overcome entitlement mentality self awareness malụ onwe gị teach responsibility malụ nke na-adị good na nke na-adịrọ good na nke promote gratitude they just appreciate na-ekene e melụ gị ife ọma kene ehe ihe adịrọ mma ihe adịrọ ka e si ekwu ya Ihe adịrọ ọchịcha chọọ gị ga encourage hard work and persistence so mgbe onye ọzọ nwere anyị jụ onwere ok so igbo ndị na-ege ntị ekene m unu daalụkwanụ ọ ife anyị kwuru taata maka entitlement mentality entitlement mentality wee bụrụ gịnị na ị alụrụ ọrụ maka na ị nwere onye ya-emelụ gị echezina ka na onye emelụ gị ya emelụ gị mee nke gị kaba arụ ka ị dị shọ na i melụ nke gị maka na o nwere onye ọ dị be ya n'ọkwa na onye ahụ ị na-eche na o melụ gị gbara mbọ wee nwee o ji emelụ gị and ị ya-akaba arụ dị shọ na i wepụrụ disease entitlement mentality ahụ n'arụ gbaba mbọ gbaba mbọ gbaba mbọ na chineke kele onye ọbụla nye onyinye nke ya onye ọbụla nwere gift chineke ji wee nye ya o nwere onyinye chineke ji wee weta gị n'ụwa a. kaba arụ ka onye gị na-anọ na ebe ị na-eche ka onye ọzọ meere gị maka na ị dị entitled ekenekwa m unu igbo onye ọbụla na-ege ntị ekene m unu kabakwanụ arụ ka unu dị shọ na unu na-akọmentị na-eshare our program thank you very much